Umboni wa Mneneri Yosefe Smith Awa ndi mawu ochokera mkamwa mwa Mneneri Yosefe Smith za kubwera kwa Bukhu la Mormoni, madzulo pa tsiku la 21 September mchaka cha 1823, Ndikupemphera chipempherere chinaonekera kwa ine ndi kuyitanira pa dzina la Ambuye mwadzidzidzi. m'chipinda mwanga munawala kwala ngati masana, ndipo munthu anaima m'munsi mwa kama langa m'mlengalenga atavala mkanjo wautali wonyezimira mwachilendo, wodabwitsa kwakukulu koposa ndithu. Manja ake ankaonekera ndithu angakhale mikono yake ndi miyendo yake ndi mapazi akenso. Ndinathanso kuona mutu wake ndi khosi lake popeza zinali zosaphimba ndi chovala china moti ndinatha kupenya ndithu angakhale thupi lake lomwe. Si zovala zokhazo zomwe zinali zowala kochititsa kaso koma angakhale mawonekedwe a umunthu Wake anali owala kosasimbika, zomwe zinapanga malo onse kuwala ngati mphenzi. Mchipinda monsemo munadzala ndi kuwala kwakukulu komanso kochititsa kaso. kupatula pozungulira iye. Pomuwona iye, ndinagwidwa ndi mantha aakulu, koma kanthawi pang'ono mantha anandichokera. Anandiitana ndi dzina langa nandiuza kuti iyeyo anali mtumiki kuchokera ku mpando wa Mulungu. Ndipo dzina lake anali Moroni. Ndipo kuti Mulungu anali nane cholinga ndi dzina langa likhalire zabwino angakhale zoipa pa mtundu wa anthu, m'mafuko ndi m'manenedwe ndi kuti chikhale chabwino kapena choipa cholankhulidwa kwa anthu onse. Anatinso Panali bukhu losungidwa lolembedwa pa magome a golide okamba za mbiri ya anthu ena amene adakhalapo m'dziko iwowo asanabadwe. Iye ananenanso za bukhulo kuti linadzadza ndi uthenga wabwino wosatha monga momwe anaperekera Mpulumutsi kwa anthu a m'badwowo. Anandiuza za miyala iwiri m'chimbale cha siliva ndipo miyalayo inamangirika ku chitsulo chonyezimira ngati chovekedwa pachifuwa cha msilikali wankhondo, imene inakwiriridwira pamodzi ndi magomewo. Ndipo ntchito yake ya miyala iwiriyo ndiyo kunali kunenera monga nthawi ya m'mbuyomo komanso kuti ithandizire kutanthauzira mawu a m'bukhulo. Anandiuza kuti ndikuyenera kudzatenga magomewo pata. mu nthawi yoikika popeza nthawi yotengera magomewo inali isinakwane. Chifukwa cha ichi sindinayenera konse kuziulula izi kwa anthu, koma kwa okhawo amene ndalamulidwa kuti ndiwaonetse. Ndipo ngati sinditsatira chilamulo ichi, ndidzawonongedwa. Ali m'chiyankhulire zokhudzana ndi zimbale, ndinaonetsedwa masomphenya a malo amene mbalezo zinabisidwa, ndipo izi zinaonetsedwa kwa ine bwino lomwe molingana ndi mmene ndinazionera m'masomphenya. Atatha kundiuza izi, ndinaona kuwala kuja kukusonkhanitsidwa pamodzi, kulunjika pamene padali iye amene ankandilankhula ine, Mwadzidzidzi kumwamba kudatseguka, ndipo ndinaona Iye amene anali nako kuunika akukwera kumwamba, kenako m'chipinda muja munadzanso mdima. Ndinakhala chigonere ndili m'malingaliro ndekhandekha ndi kuzizwa kwakukulu. za chochitika chachilendo ndi chomwe chinali nkudza, ndi chonenedwa kwa ine ndi mngelo owalayo. Ndili nkulingalira, mwadzidzidzi kuwala kuja kunayambiranso ndipo mngelo yemwe uja anayimanso pambali pa kama wanga. Iye anapanganso zomwe zija. Anapanga ule, ulendo woy, anapanga ulendo woyamba osasintha nchimodzi chomwe. Ndipo atatha kutero, anandifotokozera za ziweruzo zomwe zidzachitike pa dziko pa m'badwo uno. Ndipo zina, zi, zisanachitike izi, Padzakhala mavuto padziko lonse monga njala, nkhondo, mliri, ndi zina zotero. Atatha kufotokoza izi, iye anabwereranso ngati poyamba paja. Panthawiyo ndikuti malingaliro anga anasokonezeka. ndinabalalika kotero kuti tulo tinandichokera m'maso mwanga. Ndipo ndili mozizwa chomwecho pa zomwe ndinaona ndi kumva, ndinaona, ndinaona kachitatu wamthenga uja wafikanso ndipo ndinamva akubwerezabwereza zija ananena poyamba ndi kachiwiri. Iye adamalizira ndi machenjezo ndi kuti Satana adzayesetsa kukunyengerera pogwiritsa ntchito umphawi umene banja la bambo ako likudutsamo kuti uthe kupereka magome obisikawo kwa iwo kuti adzagwiritse ntchito popezerapo chuma. Ichi analetsa kuti ndisadzatero koma kuti magomewo asungikire. ku ulemelero wa Mulungu, ndi kuti malingaliro anga akhale okhawo omanga ufumu wa Mulungu. Iye anapitirira kuchenjeza kuti, Ndikakhala ndi ganizo losiyana ndi ili, sindidzatha kuwatenga magomewo. Mthengayo atandiyenderanso kachitatu, anabwereranso kumwamba ndipo kulira kwa tambala kunamveka, nandisiya ine ndi kulingalira kwakukulu ndi chodabwitsacho. Patapita kanthawi pang'ono ndinadzuka pakama panga kuti ndikayambe kutakataka monga mwachizolowezi, koma chondidabwitsa chinali chakuti ndinalibe mphamvu yogwirira ntchito ina iliyonse. ndipo angakhale bambo wanga amene tinali tinapitira limodzi kumunda panthawiyo adazindikira za vuto langa ndipo anandiuza kuti ndikuyenera kubwerera kunyumba. Chifukwa cha ichi, ndinauyamba ulendo wobwerera kunyumba. Nditangodutsa malo amene panali mpanda wa munda wathu, mwadzidzidzi ndinagwa pansi chifukwa ndinali wofooka ndipo kwa kanthawi ndinali chikomokere. Chinthu chimodzi chomwe ndikutha kuchikumbukira ndi chakuti ndinamva mawu woitanira pa dzina langa Ndipo m'mene ndinatukula maso anga, ndinaona wamthenga yemwe uja ataimirira pamwamba pa mutu wanga, atazunguliridwa ndi kuwala kodabwitsa, ndipo adabwereza kunena zonse anandifotokozera usiku uja. Atatha kutero iye anandilamulanso kuti. ndibwerere kunali bambo anga aja kuti ndikafotokozere za masomphenya ndi malamulo ndidawalandirawo. Ndinamveradi ndipo ndinabwerera kumunda komwe kunali abambo anga ndi kuwafotokozera zonse ndinamva ndi kuziona. Abambo anga anazindikira kuti ameneyo anali Mulungu ndipo iwowo anandilangiza kuti ndipange zonse zomwe ndinalangizidwa ndi mngeloyo. Nthawi yomweyo mphamvu zinandibwerera ndipo ndinanyamuka kupita komwe mngeloyo anandiuza kuti ndingapezeko magome obisikawo. Izi sizinanditengere nthawi kufika Pamalopo, pamtunda waufupi ndi mudzi wa Manchester, Ontario, m'mzinda wa New York, m'pamene pali phiri lotalika kuposa malo ena onse m'derali. Kumadzulo kwake kwa phirilo m'pafupi ndi pamwamba pa phirilo ndi pamene padabisika magomewo, ataikidwa m'kati mwa bokosi lamwala. Mwalawo unali okhuthamira komanso wozungulira cha mu ufupi mwake. Iyi ni mbali imene umaonekera pamwamba pake. M'mbali mwakemo unali okwiriridwa ndi dothi. Ndinayesera kuzitulutsa, koma mngelo uja anandiletsa kutero chifukwa nthawi ya kutero inali isanafike. Padayenera kuti padutse zaka zinayi kuchokera panthawiyo. Mngelo uja anandiuza kuti ndinayenera kumayendera malo aja pakutha kwa chaka chimodzi chilichonse kuchokera panthawiyo. Wamithengayo anapitiriza kundiuza kuti nthawi zonse ndikamabwera ndidzidzam'peza pamalopo ndipo ndinayenera ine kusunga chinsinsi cha izo kufikira nthawi itakwana yodzatenga zinthuzo. Monga mwa lonjezolo ndimapita pamalopo patadutsa chaka chimodzi chilichonse. Ndinayesera kuzitulutsa koma mngelo uja anandiletsa kutero chifukwa nthawi yakutero inali isanakwane. Padayenera kuti padutse zaka zinayi kuchokera panthawiyo. Mngelo uja anandiuza kuti ndinayenera kumayendera pa malo aja pakutha kwa chaka chimodzi china chilichonse kuchokera pa nthawiyo. Wamithengayo anapitiriza kundiuza kuti nthawi zonse ndikamabwera ndidzidzam'peza pa malopo, ndipo ndinayenera ine kusunga chinsinsi cha izo kufikira nthawi itakwana yodzatengera zinthuzo. Monga mwa lonjezano, mwa lonjezolo, ndimapita pa malopo pakadutsa chaka chimodzi china chirichonse. Ndipo nthawi iriyonse ndikapita ndimakumana naye mngelo uja ndipo ndimapatsidwa malangizo molingana ndi zomwe Mulungu anakonzera za ufumu wake nthawi yakumapeto. Zitapita zaka zinayi, magome awiri aja a Urimu ndi Thumimu zinachotsedwa pamodzi ndi chitsulo chija. Pa tsiku la khumi ndi chiwiri la mwezi wachisanu ndi chinayi, panali. Patadutsa masiku mazana khumi ndi mazana asanu ndi atatu ndi makumi asanu ndi atatu kufikira m'chaka chinacho ndinalandira kwa mngeloyo zinthu zija, ndi mau nati, Udziyang'anire. zinthu izi, ndipo chirichonse choyipa chikachitikira zinthu izi, udzachotsedwa mu utumiki wa Mulungu. Uwu udali udindo wanga kuti ndidzisamale zinthuzo mpakana pa nthawi imene mngeloyo adzaziitanitse. Ndidazindikira chifukwa chenicheni tsono chimene adandipatsira lamulo lokhwima chotere ndi kuti zinthu zikhale zosamaliridwa kotheratu mpakana nthawiyo. Posakhalitsa, izi zidadziwika ndi wina aliyense kumalo ozungulira kuja kuti ine ndinapatsidwa udindo waukulu wotere, ndipo mphamvu za chilendo zinalimbana nane kuti ndithe kupereka zinthuzo. Mwakutero, panali njira zambiri zomwe zidagwiritsidwanso ntchito pofuna kundilanda zinthuzo. Ndinali pa mayesero ndi mazunzo akulu koposa nthawi ina iriyonse m'moyo wanga chifukwa panali aunyinji amene adayesera kuchita choipa kwa ine. Mwa mphamvu ndi nzeru za Mulungu, zinthuzo zinalibe ndi ine popanda chovuta china chilichonse kufikira nthawi yoziperekera itakwana moti kufikira lero lino pa 2 May 1833 zinthuzo zili m'manja mwa angelo. Mukafuna kudziwa zambiri, pezani Yosefe m'buku lotchedwa Mbiri Zobisika za Mtengo Wake, Kuchokera ku mbiri yakaleyo kudapezeka zinthu zobisika monga, mau a anthu ofuula m'nthaka, mau omwe adatanthauzidwa mwa uzimu ndi mphamvu za Mulungu ndi chibvomerezo cha kumwamba. ndipo linasindikizidwa koyamba m'chaka cha 1830, ndilo Buku la Mormoni.